Ar an chéad dul síos, ba mhaith liom buíochas a thabhairt daoibh agus sula n-abraim a dhath déarfaidh mé an méid seo, níl mise a rá go bhfuil go bhfuil údarás agamsa ar rud ar bith nach bhfuil ag duine ar bith eile. Ní is is iomaí céad míle tuismitheoir sa sa tír agus níl mise a rá go bhfuil saineolas agamsa nach bhfuil ag duine ar bith eile ach, is dóiche nach bhfuil an oiread sin daoine ag tógáil a gcuid páistí le Gaeilge nó agus a tógadh a tógadh iad féin le Gaeilge is dóiche agus iarradh ormsa labhairt insa chomhthéacs sin is dóiche. Mar chúlra, is i mBéal Feirste a rugadh mise, le Béarla a tógadh m'athair agus mo mháthair agus cé nár labhair siad oiread is focal Béarla le chéile ó casadh ar a chéile iad, bhog siad go Tír Chonaill nuair a bhí mise dhá nó trí bliana d'aois agus. cé gur cainteoir dúchais mé agus sa mhéid nár labhradh liom riamh ach Gaeilge sa bhaile, beidh mé ar an chéad duine a admhóchas nach bhfuil sí agam go huile is go hiomlán, agus is admháil ann féin é sin sa mhéid go mbím i gcónaí ag iarraidh cur le mo stór focal agus go dtuigim na heaspaí atá i mo chuid Gaeilge. agus is dóiche gur léiriú atá ansin ar an dóigh a bhfuil muid claochlaithe agus múnlaithe ag domhan an Bhéarla agus ag domhan an aistriúcháin agus mothaím fá láthair go bhfuil muid inár sclábhaithe ag an fhoclóir, ag an fhoclóir Béarla, go gcaithfidh muid achan rud, go mbíonn muid ag síor-aistriú seachas a rá linn féin cad é mar a déarfá sin go deas. Tá cur amach agam ar theangacha eile, rinne mé Fraincis agus Gearmáinis ar scoil agus ansin rinne mé céim insan Iodáilis agus sa Fhraincis agus tá tréimhsí caite agam insna tíortha sin. Deirim sin sa chomhthéacs a bhfuil mé ag caint ann ar an ábhar go dtuigim go mbíonn tú ag síor-aistriú agus go mbíonn tú ag iarraidh rudaí a rá ar bhealach an fhearr agus is féidir. phós mé cainteoir dúchais Béarla ach a bhfuil Gaeilge mhaith aige anois, Gaeilge líofa aige fiú amháin. Sílim nach ionann an tuigbheáil atá agamsa agus ag achan duine den fhocal 'líofa', cad é atá i gceist le líofacht? Go mbíonn do chuid caighdeáin féin le baint amach agat agus déarfadh daoine áirid go bhfuil siad líofa sa teanga seo agus ansin nuair a B'fhéidir go n-abróchainn nach sílim go bhfuil an duine sin líofa ar an ábhar nach bhfuil sé ábalta é féin a chur in iúl go huile is go hiomlán ar a shuaimhneas insa teangaidh sin. Seo uilig insa chomhthéacs ar an dúshlán a bhain atá i gceist le teaghlach a thógáil le Gaeilge. Cad é atá i gceist le páistí a thógáil le teangaidh ar bith? I mo chás ciallaíonn sin go bhfuil a shaol caite leis, a chinntiú go bhfuil a páiste ábalta é féin a chur in iúl go hiomlán insa teanga sin, ina theangaidh dhúchais. A chuid smaointe, a chuid mothúcháin uilig a chur in iúl. Ní hionann sin is a rá go mbíonn tú ag caint fán teangaidh sa bhaile ach a mhalairt. Sa teach s'againne ní bhíonn muid ag plé na Gaeilge agus bíonn tú ag caint insa teangaidh ach ní bhíonn tú ag caint fá dtaobh daoithe ach labhrann tú í agus labhrann tú i gcónaí í. ní tú cinnte go bhfuil an foclóir ag an pháiste le cur síos ar achan rud, gan a ghabháil ina theangaidh féin, gan a ghabháil i muinín teangaidh eile, mar shampla, éadaí an pháiste, na bréagáin uilig, an trioc uilig atá sa chistineach nó sa tseomra suí, na gléasraí nó na huirlisí nó na hacraí uilig in achan tarraiceán sa teach, sna priosannaí sa chistineach, go bhfuil siad ábalta cur síos orthu. An focal is coitianta ag páiste ná rud. rud. Tá mé i mo chónaí i gConamara agus tá, deir siad Mam céard a chiallaíonn sé seo nó céard a chiallaíonn sé siúd, cén rud é sin agus tabhair dom an rud sin. Agus sílim go léiríonn sé an easpa stór focal atá ag páistí na Gaeltachta inniu. Bíonn tú, bíonn muid ag iarraidh ar, deirim leo, níl muid ag iarraidh bheith ag cosúil le Trump anseo go bhfuil stór thar a bheith teoranta focal, aidiachtaí, ainmfhocal aige le cur síos ar rudaí atá ag tarlú agus ar mhothúcháin go bhfuil achan rud deas, go bhfuil achan rud iontach, go bhfuil achan rud álainn, go bhfuil álainn, gleoite. dóiúil. Na focail seo uilig go léir le cur síos, níl siad ag na páistí. Mar sin, bím ag iarraidh i gcónaí cur leis an stór focal atá acu. Nó, mura bhfuil páiste ábalta é féin a chur in iúl agus a chuid mothúcháin a chur in iúl ina theanga, sa chéad teangaidh, ní bheidh siad ábalta é a chur in iúl sa dara teangaidh. Bíonn an focal 'rud' seo i gcónaí ann. Cad é atá i gceist le 'rud'? Cuir síos air, le do thoil. Cén dath atá air? Cén cruth atá air? Agus cuidíonn sin le páistí chun cur síos ar neacha, ar nithe, ar tháirgí, ar rudaí eile atá thart orthu. An focal is minice a chluinim anois, 'Mamaí, cé chaoi a ndéarfá seo? agus iad ag déanamh a gcuid obair bhaile, agus 99% den am focal Béarla a bíos ann. Sin an fáth a gcreidim go bhfuil géarghá le foclóir Gaeilge-Gaeilge, nó tá muid inár sclábhaithe ag an aistriúchán, mar a dúirt mé níos luaithe, tá muid inár sclábhaithe ag an fhoclóir. Tá achan rud de dhíobháil orainn anois agus tá achan rud de dhíth orthu go gasta. An rud a bhí agamsa riamh ó thoisigh mé le mo chuid páistí, Céard é sin i mBéarla, Mhama? No, no, ní fiú dom rud a thabhairt duit i mBéarla. Faigh amach cén chiall atá leis ar dtús, nó mura dtuigeann tú an focal Béarla, goidé is fiú duit an focal Béarla, an t-aistriúchán? Ní hionann aistriichan a thabhairt do dhuine agus ciall an fhocail a thabhairt dó. B'fhéidir nach mbeidh an páiste a dhath níos eolaí nuair a bheas an focal Béarla faighte aige. Mura dtuigfidh tú an chiall atá leis an aistriúchán ní bheidh tú a dhath níos eolaí. Míním an chiall atá leis an fhocal agus bheirim sampla den dóigh lena úsáid i gcomhthéacs éagsúla agus ansin b'fhéidir go n-inseochainn daofa nach ionann é a úsáid sa chomhthéacs seo agus sa chomhthéacs siud eile. Ach is é an rud deireanach a dhéanfas mé an focal Béarla a thabhairt daofa. Seachas é a mhíniú, d'inis Fearghas Mac Lochlainn, an príomhoide, iar-phríomhoide, tá sé anois éirithe as le cúpla bliain, i Scoil Sailearna in Indreabhán, an scoil a raibh mo chuid páistí uirthi, d'inis sé scéal domh fá chluiche a bhí aige blianta fada ó shin, cluiche scoile a bhí aige i rang darbh ainm Bleachtaire. agus d'éirigh leis an focal a choinneáil ag imeacht agus an scéal uilig go léir a mhíniú do na páistí agus an cluiche a mhíniú daofa agus an sprioc a bhí leis a mhíniú gan an focal Béarla a thabhairt ach lá amháin sciorr an focal air agus ó sin amach bhí na páistí ag rá a Fhearghais bhfuil cead a'inn an cluiche detective a imirt ach cluiche bleachtaireachta a bhí ann ariamh go dtí sin agus chomh luath is a deir tú an focal Béarla bíonn sé i gceannas agus Sin mar a úsáideann, sin mar atá páistí na Gaeltachta anois. Ciallaíonn, mothaíonn siad nach bhfuil an, bhfuil an focal Gaeilge maith go leor. Ar an ábhar sin, nímse mo dhícheall an focal Gaeilge, ní hé go ndéanaim mo dhícheall, ním cinnte go n-úsáidim an focal Gaeilge i gcónaí agus gan ceist ar bith a dhéanamh de, ní luaim an focal Béarla. Tá géarghá le foclóir Gaeilge don aos óg agus nuair a deirim óg, páistí beaga 6-7 mbliana d'aois. Bhí a leithéidí ann nuair a bhí muid beag, bhí trí leabhar bheag ann a chuir An Gúm amach, foclóir míniú, focla le léaráidí bunúsacha agus an dara foclóir míniú le léaráidí agus le focail iad agus ansin sílim go, nach raibh sa tríú tsraith nó sa tríú leibhéal ach an focal féin mar mhíniú. Nuair a bhí mé beag, is iomaí uair an chloig a chaith mé i mo pháiste ag scrúdú an leabhar Buntús Foclóra agus bhí mo chuid páistí féin mar an gcéanna, ag iarraidh theacht ar an lacha bheag bhuí a bhí i bhfolach. Chuir sé go mór leis an stór focal ach bhí locht air sa mhéid nach dtuigeann an páiste an abrann tú an cearc nó an chearc. tá an focal cearc agus tá lacha agus tá gé ins le feiceáil ins na pictiúracha ach ní abrann siad as gob na lachan nó an lacha bheag an lacha bheag liath nó an chearc bheag ramhar an chearc bheag ramhar rua nó an mar sin bó bhuí agus bó bhreac agus bó um a leithéid sin agus ní bhíonn fhios acu, eh ní bhíonn siad ábalta forbairt a dhéanamh, tá siad ábalta a rá oh sin cearc nó sin bó nó sin muc ach ní bhíonn siad ábalta forbairt a dhéanamh ar an fhoclóir eh nó an ginideach a úsáid ina dhiaidh agus i dteangaidh ar bith tiocfaidh an ginideach eh tiocfaidh an ginideach eh go nádúrtha eh nuair a úsáidtear é. Um. Sílim go bhfuil géarghá le forbairt a dhéanamh ar an dá mbeadh a leithéid ar fáil do thuismitheoirí agus do pháistí go dtoiseochaí ag feiceáil na bhfocla seo go hóg. An foclóir beag, sin focal, foclóir nach bhfeiceann tú i scoil ar bith. Tá sé iontach deacair theacht air. Is é an leagan is fearr atá againn fá láthair den fhoclóir Gaeilge, Gaeilge, ach níl na focla uilig go léir ann. Ba mhaith liomsa go mbeadh a leithéid ar fáil ins na scoltacha. Bhí Máirín Ní Fhinne ag rá, bhain mé sult ar dóigh as a cuid cainte, nár cheart go mbeadh an foclóir Béarla ann. Gheibh muid liosta leabharthaí ón scoil, rang a dó suas nó rang a trí suas, tiocfaidh siad abhaile, caithfidh siad a ghabháil agus foclóir Béarla, Gaeilge a fháil. ach, ciallaíonn sin gurb é an Béarla atá i gceannas is gurb é an Béarla an t-údar atá ag achan uile fhocal ó sin amach. Seachas ar eh. seachas an foclóir beag a bheith acu a bheith ábalta míniú a thabhairt, sainmhíniú a thabhairt in achan ar em. ar an fhocal atá siad a chuartú. Ina áit sin tá siad ag aistriú agus tá siad ag iarraidh focal gonta ar achan uile rud atá ins ar achan iontráil. Ceann de na. Ceann de na rudaí is tábhachtaí, sílim, go gcaithfidh páiste a bheith ábalta cur síos air féin agus ar a chuid mothúcháin, mar a bhí mé a rá níos luaithe. Caithfidh páiste a bheith ábalta cur síos ar a chorp agus ar achan chuid de, an chéad rud, nuair a thig caint acu. An té atá ábalta sin a dhéanamh beidh, sílim, go mbeidh sé níos cinnte dó féin agus níos muiníní agus ábalta é féin a chosaint agus cur síos ar an rud a tharlaigh dó. Is minic nach bhfuil, go bhfeiceann muid nach bhfuil an páiste ábalta cur síos. ar cén chuid den chos a buaileadh, a scríobadh, a gearradh, a leonadh, a gortaíodh, goidé go díreach a tharlaigh, an é an ladhar, an bonn, an chéim, an tsáil, an murnán, an troigh, an lorga, an ioscaid, an ghlúin, bearád na glúine, an mhás nó an cheathrú, an leis, cén chuid den chos a gortaíodh nó a leonadh, a scríobadh? Níl na focla seo ag na páistí. Cad iad na focla ar na baill ghiniúna, mar shampla, an uair dheireanach a rinneadh iarracht oideachas, cén uair dheireanach a rinneadh iarracht oideachas caidrimh agus collaíochta a thabhairt do pháistí i gceart i nGaeilge? Na focla. atá againn agus iad beag insa tobán agus iad ábalta cur síos air i gceart, na baill ghiniúna, an bhfuil an focal bod, an bhfuil focal magairlí, gabhal, tóin, pluca tóna, na focla canúnacha is deise againn le cur síos ar bhaill ghiniúna an ghasuir nó na girsí. an bhfuil an focal Boodilly a bhí againne i nGaoth Dobhair le cur síos ar bhod, ach a bhfuil Cá huair a chuala muid sin go deireanach? Cén focal atá againn i gConamara ar an fhocal chéanna? Is an bhfuil girseach ábalta cur síos ar na baill ghiniúna agus í ag fás aníos? Agus sin focla nach bhfuil ar fáil, sílim go bhfuil gá. go gcaithfeadh páiste bheith ábalta cur síos ar sin agus go mbeadh go mbeadh an foclóir sin ar fáil do do thuismitheoir le le cuidiú le páiste sin a dhéanamh em eh tá siad ag rá ó tá siad ag rá á chonaic mise do chuid boobies ach an bhfuil duine an bhfuil páiste ábalta cur síos ar bhrollach ar chíocha ar do bhráid ar do ochras ar do chuid siní nó do chuid didí mar a deir siad i gConamara, ach cluinfidh tú páistí ag rá Á chonaic mise do chuid boobies. Níl an foclóir acu le cur síos air. Chuaigh mé chuig an leithreas. Cad é a dearn tú do ghraithe? Go dearn tú do mhún? Ar scaoil tú fual? Níl sé seo acu. Cén duifear atá idir caol do scoróg nó an chorróg? Caol an choim. na coda seo uilig go léir den chorp. Tá sé thar a bheith thar a bheith tábhachtach a bheith ábalta cur síos ar seo. Rud eile atá ag imeacht as an chaint, níl muid ag feiceáil a chéile chomh minic céanna. An focal, an téarmaíocht uilig a bhaineann leis an toircheas, a le bheith ag súil le páiste, tá a fhios agat, a bheith trom le páiste, a bheith torrach. go bhfuil a tréimhse chóir a bheith caite aici, go bhfuil a ham caite aici. Tá foclóir, ba cheart go mbeadh foclóir breá cuimsitheach ansin. Tá Tuismitheoirí na Gaeltachta ag obair ar scéim ar thogra a bhaineann leis an mháithreachas, an teangaidh uilig go léir agus an téarmaíocht uilig a bhaineann le, mar a dúirt Daithí Ó Luineacháin blianta fada ó shin, go ndéana Dia a mhaith air, ó ghlíomáil go giniúint agus ó sin ar aghaidh bheith ag tabhairt bainne agus an téarmaíocht sin a bhaineann leis. ach caithfidh tuismitheoirí atá ag iarraidh a gcuid páistí a thógáil le Gaeilge agus caithfidh siad, caithfidh an téarmaíocht uilig a bheith acu agus sílim go gcuideodh sé, sílim go bhfuil gá le téasáras a bhainfeadh leis na ceannfhocla seo uilig go léir nó na focla leis an téarmaíocht seo uilig go léir. Chomh maith leis sin, tá géarghá le foclóir, níos, tá sé níos tábhachtaí go mbeadh foclóir, foclóir Gaeilge-Gaeilge againn seachas foclóir Gaeilge-Béarla. Arís, tá muid ag aistriú achan rud ón Bhéarla ach go gcaithfidh páistí a bheith ábalta fáil, míniú a fháil ar fhoclóir, sa dóigh nach mbeidh siad i gcónaí ag smaointiú céard é sin, céard é sin, céard, cé chaoi a ndéarfá go sciobtha é nó céard, cé chaoi a ndéarfá go, go gonta é, a deir siad liom. Tá siad uilig ag giorrú agus ag gontú achan rud eh i stíl Bhéarla, díreach cionn is go bhfuil dhá fhocal ann le cur síos ann i mBéarla. Deir mé seo i gcónaí le mo chuid páistí is bím ag iarraidh sampla a thabhairt daofa as teangacha eile, Ní hionann dhá theanga ar bith ach cionn is go bhfuil muid uilig chomh clóite sin ag an Bhéarla, cionn is gur uaidh a bíos muid ag aistriú an t-am ar fad, go dtí nach smaointíonn muid go bhfuil dóigheanna ag teangacha éagsúla le rudaí a rá. Mar shampla, míneochaidh mé do na páistí gur 'seo mar a déarfaí in Iodáilis é' agus go mb'fhéidir go mbainfeadh sé ceithre nó cúig fhocal as duine an t-aistriúchán, an rud a mhíniú in Iodáilis ach tá na páistí anois chomh clóite sin ag an Bhéarla go síleann siad go gcaithfidh achan rud a bheith ina dhá fhocal nó ina fhocal amháin agus sílim go mbeadh sé úsáideach go míneochadh, i bhfoclóir ar bith. cé as a dtáinig an focal sin, an téarma sin. Tá mé ag úsáid an fhocail téarma, agus i gceartuair, go sílim go bhfuil muid clóite ag an fhocal ag téarma ponc AE. Ní chreidfeá an oiread daoine a théid ag téarma ponc AE nach bhfuil a fhios acu gur ann do teanglann ponc AE nó foclóir ponc AE. agus tchífidh tú go minic agus go háirid i mo chuid oibre mar iriseoir, tiocfaidh mé castar daoine orm agus deir siad ó chuaigh mé ag téarma ponc AE is níl sé acu agus deirim leo ar sheiceáil tú ariamh teanglann ponc AE agus ní thuigeann siad gur sin an áit a bhfaighidh siad an chaint nádúrtha. Sílim comh maith go bhfuil gá le úsáidim féin wordreference ponc com go minic agus mé ag amharc ar Netflix mar bhí bhí mé ag amharc ar cheann le le déanaí an dix pour cent an tsraith sin sa sa sa Fhrainc em call my agent an t-ainm atá air ar Netflix i mBéarla agus eh níl mo chuid Fraincise anois chomh maith is ba ba ba cheart di a bheith agus úsáidim em wordreference Sílim gur cheart go mbeadh a leithéid againn, go háirid agus muid ag dul ar líne agus na hacmhainní seo uilig ag dul ar líne, gur cheart go mbeadh a leithéid de Word Reference ann, go mbeimis ábalta an focal a chur isteach agus abairtí, samplaí d'abairtí úsaideacha agus comhthéacs reatha ina n-úsáidtear an focal sin a chaitheamh isteach. Go mbeadh sé ar fáil.

agus go dtuigfeadh tuismitheoirí atá ag iarraidh a gcuid páistí a thógáil le Gaeilge, b'fhéidir, nach cainteoirí dúchais iad féin agus go go mb'fhéidir go mbogann siad isteach i gceantar go mb'fheidir go mbeidh siad ag úsáid na bhfocla nach bhfuil insa chanúint i gcanúint na háite a bhfuil siad ina gcónaí ann anois agus go dtuigfeadh siad b'fhéidir go gcuideochadh sé go mbeadh 'U' in aice le focal gur práta a bheadh ann. nó fata gur 'C' a bheadh ann in aice leis mar a chur in iúl gur canúint Chonnachtach atá ann. Sin an méid is mó a bheadh le rá agam ach d'aontaithin go hiomlán leis an méid a bhí le rá ag Maínín inné. Tá muid ag iarraidh ár gcuid páistí a thógáil le Gaeilge agus go mbeidh stór iomlán focal acu, go mbeidh siad ábalta iad féin a chur in iúl ach go dtí go dtoiseofar a chur a chur in iúl do do mhúinteoirí gurb iad gurb iadsan an Dia beag, is cuma cad é déarfas mise le mo chuid páistí, rachaidh siad amach agus déarfaidh siad ach siod é a dúirt an múinteoir nó seo an rud a dúirt an múinteoir liom, Mhamaí, deir an múinteoir seo nó deir an múinteoir siúd. Agus ní maith liom bheith a rá leo ach b'fhéidir tá amantaí ann nach mbíonn an múinteoir ceart ach ag an am chéanna caithfidh mé a admháil go nglacann páistí leis gurb é an múinteoir is an duine is cumhachtaí insa scoil, insa tsaol s'acusan fá láthair. Is í an scoil, is í an scoil an comhthéacs sóisialaithe is tábhachtaí atá ag páistí agus má chuireann múinteoir focal in airde gan an focal Béarla a thabhairt, glacfaidh na páistí leis, ach má chuireann an múinteoir an focal Gaeilge in airde agus an focal Béarla in aice leis, is leis an fhocal Bhéarla a ghlacfaidh siad agus sin an rud a bheas i gceannas. Mar sin, sílim go bhfuil ról thar a bheith, thar a bheith tábhachtach ag múinteoirí. B'fhéidir nach dtuigeann cuid de na múinteoirí an ról atá acu i múnlú an pháiste agus i bhforbairt fhoclóir an pháiste ach ba mhaith, Dá gcuirfí An Foclóir Beag isteach in achan uile scoil ba mhaith dá ndéanfaí forbairt air nó tchímsa mo chuid páistí ag an am seo den bhliain agus bím a rá liom féin an mbeidh siad ábalta iad féin a chur in iúl go hiomlán i nGaeilge agus nuair a thiocfas an t-am go mbeidh páistí acusan cad é chomh saibhir is a bheas an foclóir atá acusan. Tá foclóir measartha saibhir agamsa, a deirfinn, ainneoin nach cainteoirí dúchais iad mo thuismitheoirí-sa. Éistim le m'athair agus deirim go bhfuil sé ar cheann de na cainteoirí is líofa, ainneoin nár tógadh leis í, ná go bhfuil sé ar cheann de dhuine de na cainteoirí is cumasaí i nGaeilge dár casadh orm riamh. Ach ansin deirim liom féin, an bhfuil leath an stór focal agamsa is atá aigesan? agus amach anseo nuair a thiocfas am, nuair a bheas mo chuid páistí féin ag tógáil teaghlaigh le cuidiú Dé, an mbeidh an foclóir sin acusan le tabhairt ar aghaidh chuig na páistí? Molaim obair Phádraig agus guím rath oraibh. Phádraig, Tá tá dúshlán millteanach agaibh. Ba mhaith liom go mbeadh sibh ábalta díriú ar na na riachtanaisí atá ag tuismitheoirí agus cur leis an fhoclóir